ndewonu ụmụnne m ji eme ọnụ kedu ka unu mere eji m n'aka na unu dị mma ejikwa m n'aka na unu nọ n'udo ejikwazi m n'aka na unu enweghị nsogbu ọbụla aha m bụ onyinye ị chọkwazie ka obi na-eme m polina polina ị chọọ ka obi dị m ụtọ ị kpọzie m ụgbọ oyibo ụgbọ oyibo ihe a bụ aha ndị hụrụ m n'anya na-akpọ m ụgbọ gịnị oyibo ngwa kpọọ m ya ka m nụ ụgbọ oyibo ị chọọ ka ị soro na ndị a hụrụ m n'anya i bido ugbu a kpọba m gịnị ụgbọ oyibo ee a bịa na YouTube a ihe m na-akụzi bụ gịnị asụsụ Igbo asụsụ Igbo ị chọọ ka ị mụta asụsụ Igbo ka ị mụta mụta ya ọfụma asụsụ Igbo ị pịnyere m aka ebe a na-acha mmee mmee e dere subscribe ị pịnye aka ebe a ị pịnyekwa aka na mgbịrịmgba dị n'akụkụ ya ị pịnye aka na mgbịrịmgba ọ ga-eme ka ị na-enweta ozi na-asị gị na ụgbọ oyibo etinyego onyonyo ọhụrụ na YouTube gị jee nene ya ee a bịa n'ime onyonyo nke anyị nwere taa aga m akụziri gị aha anụmanụ dị iche iche e nwere aha anụmanụ dị iche iche e nwere names of animals Names of animals. Nke mbụ bụrụ tortoise. Nke mbụ bụrụ tortoise. Ị chọọ ịkpọ tortoise n'Igbo ị sị gịnị? Mbe. Mbe. Mbe. Tortoise. Mbe. Nke abụọ bụrụ lion. Lion. Ị chọọ ịkpọ lion in Igbo. If you want to say lion in Igbo, you say ọdụm. Ọdụm. ọdụm nke atọ bụrụ tiger tiger ị chọọ ịkpọ tiger n'igbo ị sị gịnị agụ agụ agụ tiger nke anọ bụrụ gịnị elephant elephant ị chọọ ịkpọ elephant n'igbo ị sị enyi enyi elephant enyi elephant nke ise bụrụ horse horse ị chọọ ịkpọ horse n'Igbo ị sị ịnyịnya ịnyịnya horse ịnyịnya nke isii bụrụ donkey ị chọọ ịkpọ donkey n'asụsụ Igbo ị sị ịnyịnya ibu ịnyịnya ibu lota na m gwara gị na horse pụtara ịnyịnya horse pụtara ịnyịnya o lu ugbu a m sị gị donkey pụtara ịnyịnya ibu ịnyịnya ibu horse ịnyịnya donkey ịnyịnya ibu nke asaa bụrụ deer deer ịchọ ịkpọ deer n'asụsụ Igbo ịkpọ ya mgbada mgbada deer mgbada nke asatọ bụrụ gịnị porcupine porcupine ịchọ ịkpọ porcupine n'asụsụ Igbo ị sị ebi ebi porcupine ebi nke iteghete bụrụ pig pig ịchọ ịkpọ pig n'asụsụ igbo ịkpọ ya ezi ezi pig ezi nke iri nke iri bụrụ gịnị wolf ịchọ ịkpọ wolf n'asụsụ igbo ịkpọ ya edi edi

ịchọ ịkpọ rat n'asụsụ igbo ịkpọ oke oke if you want to say rat in igbo you say oke rat oke nke iri na anọ bụrụ gịnị rabbit rabbit ịchọ ịkpọ rabbit n'asụsụ igbo ịkpọ ya oke ụlọ oke ụlọ rabbit oke ụlọ hmm? nke iri na ise bụrụ sheep sheep ịchọ ịkpọ sheep n'asụsụ Igbo ịkpọ ya atụrụ atụrụ sheep atụrụ sheep nke iri na isii bụ gịnị goat ịchọ ịkpọ goat n'asụsụ Igbo ịkpọ ya ewu ewu goat ewu nke iri na asaa bụrụ cow cow ịchọ ịkpọ cow n'asụsụ igbo ịkpọ ya ehi ehi cow ehi nke iri na asatọ bụrụ monkey monkey ịchọ ịkpọ monkey n'asụsụ igbo ịkpọ ya enwe enwe enwe monkey nke iri na iteghete bụrụ squirrel squirrel ịchọ ịkpọ squirrel n'asụsụ igbo ịkpọ ya ọsa ọsa squirrel ọsa nke iri abụọ bụrụ gịnị grass cutter grass cutter ịchọ ịkpọ grass cutter n'asụsụ igbo ịkpọ ya nchi nchi grass cutter nchi ngwa anyị abịalanụ na njedebe onyonyo a ọ bụrụ na ị hụrụ onyonyo a n'anya ihe m chọ ka i mere m bụ ka ị wenyere m isi mkpụrụ aka gị abụọ elu na-asị m gịnị ụgbọ oyibo i meela jidekwa ka i ji ịchọzikwanụ ịjụ m ajụjụ ị gaa n'ebe a na-ede ihe dị n'okpuru okpuru onyonyo a ihe a na-akpọ comment section i dee ajụjụ ọbụla jụọ ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ m m ga-azakwa gị hmm? ka ọ dị oge ọzọ hmm? jisie ike ka chukwu gọzikwa unu chedo unu nye unu akụnụba nye unu ọmụmụ ee ya gazie